apatu tsopano tabwera ndi pulogalamu ija imatentha pulogalamu imamanga nthenje ijatu ya hot current pa times television pamenepatu nkhani zimene zili apa ndi zovuta kwambiri anyamatawa uh, wanda msisa komanso bayana chunga wabwera ndi nkhani zosiyanasiyana makamakatu mpulogalamu imeneyi akufunsa ati kuti kodi chipani cha mcp chili pati pano kutsatira kugonja chaka chatha pa 16 septemba nanga nkhani ya pension mboma ikuti bwanji pali zambiritu zimene anthu awa abwera nazo zimene akufuna kutokota madzulo ano inutu takhalani pomwepo ndipo mutapanga like mupange subscribe 22 february 2026 ndilo tsiku lalero kuchokera ku times television ttv Uh, ngoni wawo nkhani zathu ndi zitatu mzulo uno yoyamba ndi nkhani ya penshoni penshoni ndi ndalama imene munthu ukamagwira ntchito amakudula akakudula akakudula akakudula amayi amakudulako pang'ono kumene kumugwirako ntchitoko amayikakonso ina nde ukamaliza kugwira ntchito zija imeneyo ndi imene umagwirizana kuti muyitenga bwanji ndalama imeneyoyo kuti ikakuthandize nde imene tikukamba pano njaboma imeneyi ija imakhala a ku Public Service Pension Trust Fund chidzinatu akuti PSPTF kumene koko ndiye kuti amene anzathu ogwira ntchito m'bomamo mapenshoni awo amakhala kumeneku ku fund imeneyi ndiye kumeneko kuli zochitika zina zokhuza pension fund imeneyi ndiye timafuna tiunike kuti kodi anthu azikhala ndi nkhawa kuti ndalama imene ndakhala ndikuyidikirira zaka 30 kaya kuona kumapanga pension mukafika zaka zingati ikhoza kukhala pa chiopsezo ma zi- zi- ziganizo zimene amapanga amene amayendetsa fund amene wawo zingathe kuika ndalama imeneyi pa chiopsezo kapena china chili chonse chili bwino bwino. Yoyamba ndi imeneyoyo. Yachiwiri ndi nkhani yokhuza chipani cha Kongolesi. Kodi chigonjereni chisankho cha pa September 16 chaka chatha, tsogolo la chipani chimenechi ndi lotani? Ndiye tikufuna tiunguze nkhani zimodzimozi kuphatikizapo ya nyuwaniyi pamene kukusankhidwa mamembala ena a nyuwani, zolankhula zili mbwee. Kodi kumeneko chikuchitika nchani? Tikufuna tiunike. chipani cha Kongeresi post the election ya pa September 16, 2025. Nkhani yathu yotsiriza ndiyokuti president wa dziko lino Professor apm adapereka executive order, tipezera chichewa chake, executive order yonena kuti anthu amene agwira ntchito mu zipatala za boma amene wawo asamakhale ndi zipatala zawo, asamakhalenso ndi nyumba zogulitsa mankhwala, ma pharmacies, Nde nkhani imeneyo yausa mapiri pa chigwa chifukwa anthu amene akugwira ntchito zimenezizi akuti aah mwakondera zikukhala bwanji zikutere nde tikufuna timvesese kodi timvesesane bwanji kodi cholingacho ndi chotani tingapange bwanji kuti tiyendere limodzi Angoni wawa nkhani zathu ndi zimenezo now tinene apa kuti pamene tikukambirana nkhaniyi nkuti a banki yayikulu mdziko muno reserve atulutsa chikalata chawo chimene tiyambire kuchiunika nkhani chimenecho tikachiunika chimenecho tiuzane mbuyomo kuti kodi tinafika bwanji pamenepopo tiyambe mwina ndi inuyo kuti kodi a banki yayikulu kumene kuli munthu wanyuwani brand new reserve bank governor kumenekoko a george partridge akuti chani a george partridge anatulutsa kalata Chabwino. ah, pa 20 february 2026 Yes. cham'madzulo choncho Eh. pamene kalatayi kungoyiwerenga ndithu mwansangansanga analembera kwa wapampando wa bungwe lija mmanena lija la public service pension trust fund ndipo kalatayo inali yowawuza za nkhani ya kugula ah, ban- eh, eh, hotelo yotchedwa Amaryllis mumzinda wa Blantyre Yes. kugwiritsa ntchito ndalama za thumba limeneli ah, la Public Service Pension- Pension ah, Fund Chabwino. ndiye iwowo mkalata yawo akuti reference is made to your letter dated 26 January 2026 on the above captioned matter

so pamenepo ndithu akufotokoza kuwakumbusa Yes, kumene kuti achokera. ehe kuti Tafika mukumbukira- bwanji pano, yes, ehe, sir. mukumbukira kuti pa 14 november Mhm. eh, tidakupasani Mhm. ndithu ah, maganizo Guidance, yes. guidance Yes. kuti chinthuchi musapitirize musapange izizi yayi mpaka na ifeyo titaku- titawunikiranso ndi kukupasani zitani zitani kapena kuti ah, upangiri wina Chabwino. wa how you can move forward Yeah. akuti in addition to the above the registrar's letter of 23 December 2025 directed that the Board must make a comprehensive submission providing a clear basis in terms of the viability of the proposed investment and how the member funds would be safeguarded prior to proceeding with the, tra- with the transaction. Ndirada apasa so assignment. Yes. kuti musanapange zogulazi muonesese kunena kuti mu- mufotokoze mutifotokozere kuti kodi pali njira zotani zimene mwakonza zomveka bwino zimene zitateteze nkhawa zinalipozo nkhawa zimene zinalipozo Yes. Mukagu- mukagula hotelo imeneyi Chabwino. kugwiritsa ntchito Ndalama ndrama za za malawi mapensioners. za mapensioners Yeah.
ndiye akuti we have noted with concern that after our direction of 14 november 2025

mmakhala kuti mukudziwa Mm, kuti mukudusa mulingo mukhala Pamaika mukudusa mu- mulingo mulingo mulingo, na analysis, yes. yes.
Ehe, ino Yeah. mukhala mukulakwira Yes. ndondomeko Yes. ya kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimenezizi Mhm. ndiye akuti please note uh, that in proceeding with the transaction the board disobeyed and failed to comply with the directions issued by my office Yes. apa ndiye sakuzwetaso Sakuzwetaso yayi. yayi akuti inuyo popanga zimenezi Eh, munanyozera zimene ndalangiza ine ehe upangiri umene ifeyo tidakupasani ofesi yanga idakupasani in addition the board did this fully aware that the transaction will result in a breach of financial services law ineyo ndimadziwa zonena kuti izizi ziphwanyanso Mm, malamulo malamulo. Yes, yeah, a apa nkhani za ndalama ehe akuti pursuant to sections 39 and 75 of the financial services act the board must submit to my office within seven days of this letter reasons why i should not impose administrative penalties on the trustees Yes. tifotokozere pamenepo ndiye kuti Sikuti akunena kuti iyayi simudalakwe aa mm. anena kuti munalakwisa yeah, nde ndiuzeni chifukwa chokuti ineyo ndisakulipiritseni chindapusa mu masiku asanu ndi awiri mm -hmm. mukhale mutafotokoza mm -hmm. zifukwa zonena mm -hmm. kuti ineyo mu ofesi yanga mm -hmm. popatsidwa ndi mphamvu ya malamulo mm -hmm. a kayendetsedwe ka nkhani za chuma ndi mm. nkhani mm -hmm. zimenezi kuti ndisakupatseni chibalo mm. osati ngati fund ayi ah -ah. koma inuyo ngati ma trustees pamenepo ndiye pali nkhani tafotokozera Amalawi kuti governor-yu kapena registrar of financial Registrar of Financial institutions Institutions, yes. is also the governor, Ah, yes. yes akamakhala kuti akunena kuti inuyo a board munalakwisa ndiye ndikupezani wolakwa ndiye administrative fine tingoyerekeza nonse mupereka 20 million ndiye timakhala kunena kuti ndi payekha payekha munthuyo amene ali mu board osati kuti pension fund ayi ayi ndithu nde akuti meanwhile we also demand the sale agreement to be rescinded.
Yes.
akuti pamene mukulemba malipoti anuwo Mhm. tikunenanso kunena kuti Iyi. hotelo imene mwagulayo Tiyedzeke kaye.
mubweza ndi- ndikubweza koko Mm. kunena kuti ayi zimene mwapangazo zibwezedwe Sinagulidwe. Ah, ah.
Chabwino. nde nkhani pamenepo Chabwino.
Now, tinene pano kuti tikuikambirana nkhani imeneyi chifukwa chokuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ma board members'wa Yes. mu deal imeneyiyi ndi ma pension a Amalawi amene amagwira ntchito mu boma. Yes, aziphunzitsi, anthu akuchipatala, Madokotala, madokotala, apolisi, yes, kaya ndi apolisi, ndani, ma civil onsewo, servants, eti? onse. amene ndalama zawo amayika kumenekoko ndi pamene kuli interest yathu kumenekoko Yes. chifukwa chokuti Anthu a board imeneyi Wayana imasankhidwa ndi cholinga chokuti iziyendesa bwino and we know kuti ndalamayo sakufuna kuti izingokhala ayi amafuna akaichite invest ncholinga chokuti Ipindule. ipindule kuti ukamadzailandira usailandire yomweyo anakudulayo Yes. chifukwa imakhala kuti zaka zambiri zapita nde kuti ukailandira momwe anakudulira muja imakhala kuti yaluza value so to see kuti ndalama ya pension akuipanga invest ndi imene zimayenera kukhalira koma ziganizo zimenezozo zimayenera kuti zipangidwa atawunikiridwa zonse now chimene ndikufuna ndifunse wayana kwa iweyo ndi chokuti tinafika bwanji pokuti awa akulemba kalata kachikenanso kwa anthu okuti adawuzidwa nkhani yomweyi chifukwa mukayiwerenga kalatayo akuwauza kuti tidakuwuzani mu novemba nkhani ngati yomweyi Yeah. kodi ku board kumenekuku kwa pension uh, se, uh, uh, pu- public service pension trust fund amachita bwanji kukhala ngati kusamva Awa ndi a regulator. Siungapange transaction ya ndalama zambiri ngati imeneyiyi mu industry ngati imeneyiyi without guidance yawo. Ngati guidance yawo imanena kuti taimani kaye, anapitirira bwanji iwowo mpakana kumafika kuti kumagulitsana mpakana nkhaniyi nkupezeka kuti yafika ku gulu kenaka akulembanso kalata iyiyi tikumva kuti nkhaniyi idakafika mpakana ku Anti-Corruption Bureau and kuti ikafike ku Anti-Corruption Bureau chifukwa chokuti anzathu a Malawi Law Society adanena kuti a taimani kaye. adalembera office ya attorney general Yes. kuwauza kuti kodi deal iyi tayisiri ilibe corruption ikuoneka njanji nde a- a- a- a attorney general ada- adafunsa a acb kuti a tayimaisaka amati chani amati stop order Yes. tafufuzani nkhani iyi ikuyenda bwanji nde tikuwuzidwa kuti acb adayolembera ofesi ya ag kuwauza kuti "Ah, a- a- akamuna amenewa sitikuona kuti pali umboni wokwanira kuti akufuna kupanga za katangale komano panopa kuwafunsanso acb akuti kunena choncho sizikutanthauza kuti timanena kuti go ahead and sell timangonena kuti anthu oti sitikuziona za katangale at that particular stage what is happening here waya no komatu nkhani tikukamba apa ndi za ndalama Acb amaona mbali yawo yokhuzana ndi za katangale so tiyambe tise- ti- tisiyanitse zinthuzi mzigawo ziwiri chigawo choyamba ndi the financial prudence imene tinene kuti nzeru kapena ukadaulo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama maka pamene mukufuna kupanga ma investment kugwiritsa ntchito ndalama zimene za pension fund mbali imeneyoyo amayenera kuti amvere awawa a reserve bank chifukwa awawa ndi ma technocrats ndingati kuti ndi ma experts Directorate, exactly ma pension. eh iwowa amayenera kuti amvere ukadaulo umenewo ambali ambali inayi a anti corruption bureau mbali yawo inali yongowunikira ah, mphekesera zimene zimamveka kapena kuti nkhawa zimene anthu ena kuphatikizaponso bungwe la malawi law society lidakambapo kunena kuti ah, koma pena pake kukhala ngati zikukayikitsa mmene zikuyendera and mmadziwa nkhani yakatangale imavuta nthawi zina umboni Ndinene ichi ku Malawi kuti nthawi zina anthu amatha kunena kuti ee wakuti is corrupt wakuti is corrupt koma kuti uchite provide evidence umapezeka kuti ndi wovuta nde umapezeka kuti a Anti Corruption Bureau aja they cannot work on speculation amachita work based on evidence and iwo ngati kuti ana anapezeka kuti evidence alibe amayenera kungonena zonena kuti a Attorney General tafufuza ife sitinapezepo za katangale ya now you should know kunena kuti kulephera acb kupezapo umboni kuti zinthuzo panali zachinyengo does not mean kuti chinyengo sichinachitike ndingati akulephera kuchipeza ndi- No, no, no, no. ndi- Aha.
ndisatha kufufuza atu chinyengo zimatha kutheka zimene zothandana zimatha kutheka kunena kuti mwina umboni sunapezeke

lakatangale Eh. iwo akapita amakagwira Mhm. koma ndionera kuti nawonso ndi anthu nawonso ali ndi zofooka zawo Mm. and I'm- by that i'm not saying kunena kuti they are failure no Right. koma amakhala ndi ma limitations osiyanasiyana taonapo ifeyo nkhani zoonera kutali ife kumati aa koma nkhani injo- injo- i- injovuta koma even that anti-corruption bureau amatha kukhala ndi ma limitations ena ena amene sangathe kunena kugulu so in this case ananena kwa Ant- attorney general kuti "Ah, ifeyo mbali yathu tikuona kuti palibe zachinyengo Koma what am saying is Anti Corruption Bureau akanena zimene zija it does not mean ifeyo as a country kuti basi tizingogona nkunena kuti acb anena kuti zonse zili bwino. For example, acb samakafufuza kwenikweni zokhudzana ndi nkhani ya ndalama. Chabwino. pamenepopo tifika waya. Ehe, Chifukwa chokuti ehe. what i wanted to ask you uli Yes. pomponi pokuti ukaom- ukamaimva nkhani imene iyi kwambiri tikukungoona ma processes yes kuti kodi ndondomeko imayenda bwanji Ehe, ehe. a ujeni a reserve bank ngati regulator wa Yes. financial institutions chanchani a registrar amayenera kuti ayikepo nkhani because pension iyo a reserve bank amayendesa ndi iwowo ndi Yes. amapanga delegate anthu ena kuti azipanga but i think ili mu jurisdiction yawo Yeah, ili under jurisdiction yawo. then acb imafufuza ndondomekoyo koma mutha kuona kuti eh, pa, mu- in, in 2024 yes Atapanga kauniuni kuti kodi hotela imeneyi tikhoza kuigula pa ndalama zingati, amanena kuti akhoza kuigula pa 47 billion 2024.
Yes.
Remember awa akunena kuti adalemba kalata mu November yomasusana ndi 47 Billion, billion, yes.
December, Yes.
mtengo uja wafikano pa 128.75 billion Billion. dilu yatheka anthu a- apereka a- a- agwirizana kuti agulitsana pamene anthu adzati aa agulitsana anthu chinthu kumeku chaimanikayi chaimanikayi a kuti mtengo uja pamenepopo mtengowo wayana Tisanafike ku nkhani ya mtengo.

Now for me even atakhala acb amene atachite find out kunena kuti why did they disobey advice from the from the financial regulator kapena kuti from upangiri wochokera kwa mother kwa regulator amene ali uh, reserve bank governor atapereka umboni- u- atapereka that advice ndi chifukwa chani awawa anachita disobey because that is also a cause for for questioning kunena kuti makosana ana board we want an audience with you mm -hmm. tafotokozani inuyo why did you disobey upangiri umene ndani mutanena upangiri umene mutanena zifukwa zanu ndi chifukwa chani you didn't write back to the governor mm -hmm. kunena kuti ye ife sikugwirizana nanu mm -hmm. chifukwa cha zifukwa zakuti zakuti zakuti right. so pamenepo that's a cause for concern chifukwa are we saying kuti a board-wa they are operating without powers of control above them, are they not accountable? If they were if they were operating yes. without powers, why did they were, where, where were they seeking uje? guidance from Reserve Bank it means kuti paokha sangayambe deal imeneyi kuyamba mpaka they are not supposed to nchifukwa chake yes. apeza ulakwa exactly nchifukwa chake akuapanga awauza kuti so, 7 days so ena body ina imatha kukhala yokula mtima kuna ngati kuti yeah i fail because we are an advisory body yeah. we are a high student mm -hmm. so we can go ahead like kungofusa yeah. mwa mwachani mongokwanisa lamulo mukuziwa kale chiganizo mwapanga kale pamenepo pamene pali nkhawa yathu kunena kuti inuyo amene muli mu board you have no power above the powers that you have been given mphamvu zanu ndi zokhazo zimene mwapasidwa ndipo ngati inuyo mumayenera kupanga report kwa uh, uh, reserve bank governor and iwo akuuzani kuti ichichi musapange inu muzitenga kuti mphamvu zimenezo after all ndalama sizanu ndalamazi ndi za aziphunzisi ndalamazi ndi za apolisi Kuyang'anira ndalama za anthu inuyo mwangopasidwa udindo okuti muyang'anire for that short period of time imene muli board member ndiye inu mukula mtima bwanji Wha- why can you do something against the advice of the registrar pamenepo ine am very keen kuti tizaone kuti explanation yawo ikhala yotani number one number two pali nkhani imene ya ndalama

Pamakhala siku limene ayenera kupanga explain ma decisions awo, ziganizo zimene amapanga ali mu ofesi ndi ziganizo zimene they should be able to stand face the camera, face the Malawian people, eni ake a ma pensioniwo ndi kuwauza kuti tinapanga izi chifukwa cha zakuti zakuti. You can't just wake up and make decisions like that, you can't, you can't. Wayana, ukamayiwona deal imeneyi. and kuyesesa kuti tikhale mbali ya kaya ndi bodiyo koma kuiona bwanji deal imeneyo bodiyo ndiyonena kuti nanga si makhoti akuno timanena kuti ayi ah, until proven guilty koma posasatira ndondomeko yakayendesedwe ka ndalama zimenezi potengera law kapena kuti upangiri umene a reserve bank governor anakupasani inuyo ndiolakwa sizochita so Usazungulire ah, zinthu sizochita so- Inuyo ndiolakwa ngati board koma mukupasidwa mwayi kuti mufotokoze zifukwa within that 7 day period zifukwa zimene mudapangira zimenezo. Now nkhani imeneyiyi wayana eti itha panopa tikukamba za fund imeneyi ya pension fund imeneyi komano ine I can tell you kuti ma procurement a boma Yes. ambiri because this was a procurement process It is. You're trying to procure a Uh-huh, hotel uh-huh.
so anthu number one eni ake ama pensioniwa akhale ndi kukhulupirira kotani kuti they are safe komanso tingaphunzire chani izi kwinanso kumene kumachitika zinthu ngati zimenezizi kuti anthu amene anangosankhidwa kuti aziyang'anira m'malo mwa amalawi akupanga ziganizo zosakomera eni ake a chinthucho komano they get away with it ndipo ineyo ndinene kuti pena pake umachitanso kumanena kuti koma ine ndalama zanga zinakakhala kuti zili kumeneko sindakadikiranso bodi ndakavuta kwambiri koma nthawi zina m'malawi nthawi zinanso tinene apa kuti timagona ndife anthu amatha kumatipangiranso ziganizo zimene zisali zoyenera because for me ndimaona ngati kuti anazayankhula a malawi congress of trade unions Yes. but just a little late Yes. if you ask me Yes. amene amayeneraso kukhala kuti akhale Akhale vocal pasogolo kwambiri, yes. vocal Yes. kunena kuti kuli ndalama zathu mukuti Yes. chani chikuchitika Yes. ndi chani Yes. we're demanding Assure us, explanations yes. and answers Yes. so nthawi zina amalawi timaphwekesa Nchifukwa chake zinthu zimatha kumadodedwa pamaso pathu ife tili pompo kumaonerera. So let's wake up, let's wake up and react within reasonable boundaries, within reasonable boundaries of the law pa zinthu zimene ife tikuona ngati kuti nzokayikitsa. Komanso ma board members adziwe zonena kuti maka awa aku a regulator awa anena kuti iya tikupatsani 7 days kuti ah, munene zifukwa zoti tisakupatseni penalty. Ine ndimaona ngati kuti ngati mwawapeza kuti ndi olakwa Bwanji awawa akhale sample anthu ngati pa- pa- anthu titengerepo phunziro kuti mabodi tidziwe zonena kuti ziganizo zimene zi- zakhale zoti zopoira Zosokonekera, yes. Eh, zosakhala Yes. bwino Yes. you pay as an individual for that Yeah. mudziwa zonena kuti ndakumanapo ndi anthu ena ah, ku America amene anachita kunena kunena kuti ah, timafuna takhala mbodi iyi koma iyi nkhani ya ma liabilities so we can't
Sonyezatu ukapanga Anthu chiganizo amathawa. chosokonekera. Exactly. You are Iweyo held wopanga liable. chiganizowe. You are held liable. Ndi kunotu umachita kukanganiranatu mmakhala mmabodi. Kunjaku anthu achuma amathawa. Ah. Kuwauza afuna mukhale mbodi yayi. Ayi. Ayi. Ndipo anthu amachita kuona kuti kuli bodi kuli ndani kuli wa nda msisi atiye Eh. nayo. Akuziza ta wanda msisi akukatenga za mthumba mwana. Koma kuno timachita kukanganirana mabodi kukhala mabodi for whatever reasons kaya ma benefits or whatever. So all we are saying is this should be this should be a clear warning kwa wina aliyense amene wapatsidwa udindo wokhala m'bodi ina ina iliyonse komanso amene akutengapo gawo pa nkhani ya kagwiritsidwe ntchito ka ndalama ya misonkho ya aMalawi ngakhalenso ma pension awo you cannot play with people's money you've got to be very very careful and pamene you are not sure ask ask for wisdom izizi olo munthu I wonder anthu amapanga mwina izi poti si ndalama zawo inuyo ndalama zanu mmene umayivutikirira inuyo kuja. before you bought another car how many consultations did you do bwana M- ndimakumvanitu Eya apa eh, ndikuona kaye mwakuti mwakuti eh, mwakuti mwakuti i'm sure munapanga munapanga due diligence yoopsa galimoto ija musanaigule munakafunsa mamekaniki mainjiniya that is your personal stuff

ngati ndani inuyo you know zimenezizi zimene aMalawi ambiri amapsa mtima chifukwa bwana mphunzitsi primary school Yeah. uyo uyo sitate ya kuticha bwana kulandira change chonyenyeka akadzakhala amadalira kuti nkadzapuma adzandipatsa kalampusamu kena kake Yes. ndikuti mwina ndimangeko kanyumba Yes. ndi adzimva kuti eh, kali pa chiopsezo ka ndalama kaja ah, bwana just because wina wake mwina because okay pardon me wayani Yes. but ukamaona mtengo umene wakwelera apapamu umadzakhala ndi mentality yokuti yayi panali ina yake kuthamangitsa kumene kumachitika apapamu si zoti kuti the deal ikadutsa wina amafuna atenge kuseri kwena kamayenera kuti amakamwe and imagine ya mu- anthu athu akuganizadi zimenezi chifukwa cha mmene zinthu zayendera yes chifukwa cha mmene zinthu zayendera amakhala amanena kuti siza- ma- ngati ma- malonda amphaka eti Yes. mmene amachitira Yes. pamakhala malonda ena kuti munthu umatha it raises eyebrows Yes. kuti kuti ah,

Ndimaona ngati tiyamikirenso kwambiri the boldness Yes. imene yaoneka Yes. kuchokera kwa awa a governor Registrar of yes, Ehe, uh, financial ku office kwawo Yes. chifukwa iwowa kulemba ulemba kalata imene yatuluka ichi Yes. ah, achimwene isikubweretsa pa mbalambanda nkhani ija mwa finality moimaliza Eh, kuti tinakuuzani inu, kuti tinakuuzani inu, inu, inu. ndipo inuyo munalakwisa Mwakula mtima, yes. ndipo mwaphwanya malamulo Eh, nde zitetezeni nsanakumenyeni mkonya. exactly Mkonya Fwaki inuyo ikwera. mufunika mapenalty Yes. mufunika ndithu chindapusa yes Ehe ndeno panali anthu ena anokukokeranamo anthu ena kodi uyu wapanga bwanji uyu wapanga bwanji that's why ndimanena kuti ma dysfunctional systems athu amene amayendera they sometimes expose like office of the attorney general Yes. anthu nayamba kuyi kuyi attorney kodi attorney general what was his role mesa iye ama, amafunsa kuti kodi apa zili bwanji apa zili bwanji Yes. so he acted based on what he got from um, ACB Yes, he Can- did. can you in force- fact, in fact, office ya Attorney General ntchito yake kwenikweni imakhala ngati yoperekera upangiri mmene mwaneneramo advice ku boma pa nkhani zokhudzana ndi malamulo iwo aja ndi ngati loya wa boma wamkulu ndiye amakhala attorney general so in this case enawo amafunsa chifukwa amafunika clearance kapena legal opinion kuchokera kwa attorney general kodi zikupangazi ndi zosatira malamulo ndiye awo amapereka kuti ya tikaziona posatira malamulo it's okay you can proceed malamulo akuthanda- aku- afotokoza kuti zinthu zili bwino ndiye pamene pamazakhala controversial ponena kuti nthawi zina nkhani za malamulozo nkhani za malamulozo zimatha kukhalanso ndi ma interpretation osiyana apart from that apart from that anthu ali ndi uh, amakhala ndi kukayikira kunena kuti ngakhalenso attorney general-yo amakhalanso munthu ndi munthu eh nayenso amakhala vulnerable amakhala prone kuti anthu atha kumugwiritsa ntchito kuti achite interpret malamulowo polingalira mbali ya zimene akufuna anthu enawo Koma let's say- mantha amene anthu amakhala nawo Let me ndi give you an amene- example. yes Let's say kuti Reserve Bank of Malawi yapereka opinion contrary to the sale. Uh, ACB yanena kuti mm -mm, uyavuje. Can he overrule maoffices amene and say proceed?
Wow. Ku- Kwa ineyo ndikuona ngati kuti atha kusiyana in terms of interpretation of the law koma awawa kutenga tinanena kale Yes. in terms of regulation Yes. akuchita fall under ndani

Aaa and it's not only this time around ngakhale kumbuyo anthu amakhala akukamba zinthu zambiri zokhuza ndi office imeneyi ya attorney general. Kwathu nkupempha kunena kuti if you are sitting in that position make sure kuti zochita zanu zizikhala always above reproach that's what we can advise kuti nthawi zonse chonde musamapereke mwayi kuti anthu azikhala ndi mafunso kapena nkhawa about your office. Chifukwa, monga ena ananenera, ngati ofesi ya Attorney General itakhala kunena kuti yawola, yavunda, ndi povuta kwambiri kuti muthane ndi nkhani za katangale, muthane ndi nkhani za ziphuphu ndi zina zoterozo m'boma. Yes. So it's a very central office. Yes. So kupempha kwathu nkunena kuti please uh, Attorney General yesesani kunena kuti at all times zinthu zanu zizikhala zokuti mukupanga mwadongosolo mosatira malamulo ndipo mukuzisiya pa mbalambanda osabisaso ayi chamwina upangiri wathu ukhale umenewo mukuonera hot current lero la mulungu pa 22 february 2026 tikulowa muno nkuti gemu ya arsenal ndi spurs ikuyamba kaya pano ili bwanji uh, mmene timazalowaso nkuti liverpool itangochinya chigoli mpira ukutha kwa inu amene makonda mpira anthu amanena kuti timazunza amapiti kumapita kukaonera mipira kubwerera kuzaonera hot current nde tiziyesesabe kumakupasanibe tima update ngati mwasankha kukhala ndife throughout. a Ngoni wawa chiponyereni chisankho cha pa 16 september 2024 ndekuti pano miyezi 4 Yes. akongolesi ali ku opposition Yes. ena sankafuna mpang'ono pomwe ena ankaseka ena ankaona ngati sizingatheke koma ayi ndithu zidachitika ali ku opposition na kumene kuku kukuoneka kuti za utsogoleri zayambako as expected Yes. pamene chika- chikakhala kuti chinali mboma chikapita ku opposition pamene umaonano kuti oo oh, kuti anthu amakhala ngati amagwirizana chifukwa panali keke ne keke ija yachoka anthu amayamba kulumana Ubo, ubo, ubo, ubo. so ukuku akuoneka kuti anthu akukanganakangana za usogoleri kuli manong'onong'o ndithu zokhudzana ndi za usogoleri mukudabwa ayi ine sindikudabwa sindikudabwa konse ayi mwamene mwaneneramu chimene chimakhala ngati chisimu. Mukukumbukira dpp itachoka m'boma ya 2020 imene ija eti? Ah, mapita ku 2021 iko koma nthawi imene ija tinaona ii ndipo dpp they went through a lot um, adayamba bwinobwino ali kupanga functional review kupanga bwinobwino kenaka kuzayamba manong'onong'onera kuti a a Mutharika akuzitaya akupanga retire Kenaka mayina osiyanasiyana anayamba kumveka, kumeneko anali ndi ma issues awo and mukudziwa how long it took pokafikira mpaka ena anachotsedwa mchipani so zidachitika uh even a mcp 2014 atachoka boma a- atacho- ata- ataluza chisankho cha 2014 you saw even mcp kunapezeka kuti kunali ma cracks, Gwedegwede, gwede. kunali gwedegwede anthu ena mpaka na they left out they were left out from the party now Tikakamba nkhani ya panopo za chipani cha Malawi Congress sizodabwisa kwenikweni yayi chifukwa anthu mukachoka kuchisankho kuti mwaluza ena amazimva kuti taluza chifukwa cha cha uyu ife tinakakhala ife ife tinakapambana ndiye pamakhala ndithu komanso mmene mwanenera muja makhala kuti sikuti anthuwo ena amagwirizana koma amaoneka ngati kuti akugwirizana foti anali mboma It was a relationship of convenience, chinali chabe chibwezi chonena kuti chimangonena kukhalapo nanga sikuti tonse kuti tidye limodzi tiyendetse chinthuchi koma sopano chinthu chija chachoka ndiye chenichenicho chimaoneka sopano so i'm not surprised at all koma tichenjeze kunena kuti if you are not careful as a party kusamvana kumeneko ayi kumatha kugwedeza ngakhale kugumula chipani Ndiyeno pali gulu lina limene likuti iyayi a Chakwera apitilirebe, pali gulu lina likuti iyayi tiyeni tipite ku convention tikasankhe atsogoleri ena komanso inuyo mukuyiona bwanji nkhani imeneyi? Nkhani yokuti a Chakwera apitilire kukhala mtsogoleri kapena ayi ndi nkhani yoti ili ndi mbali ziwiri chifukwa at the end of the day ndi tili mu nyengo ya democracy anthu amayenera kuti asankhe yeah anthu amayenera kuti asankhe komanso ndikaonesesa pa malamulo awo Zikuoneka ngati kuti malamulo awo samalola kwenikweni a Chakwerawa kuti automatically unless amayenera kuti apa asinthe they, they must amend you know, malamulo awo pena ndi pena so a- Fact yoti chifukwa kuti adaluza ukakhala kuti ukuwina ndiye Yes. kuzamangokhala. Ehe, koma poti analuza. Umayenera kuti useve matemu awiri. exactly Yeah.
so amayenera kuti mpakana akasinthe ndithu malamulo pena kuti iwo azapele- aza- azalolezedwe kuti ayimirire so kumbali yonena kuti iwowo ayime ngati anthu mchipanicho akuona kuti a Chakwera atha kuwawinisa ife we cannot force them. Inu mutakhala kuti ndi a Chakwera no ine nitakhala kuti ndikuchita advise or ntakhala kuti ndili a Chakwera ndinena kuti mbali yanga ndachita I'll honestly say I've done my part and go and sit and pave way in a, for a smooth transition koma kuti mwina osangochipanga dump lero ndi lero koma kuti athandizire kuti pakhale smooth transition of the party koma kwa ine the questions i have is ngati anthu chifukwa anaitanisa msonkhano wina wa chipani Yes, wa yes, asogoleri. yeah, tikupita Anthu asogolera- kumeneko. oh, tikupita kumeneko, eh? Yes, because Acha- pa next one inali imeneyo Ehe. kuti mpakana pano alipo anthu ena sakugwirizana ndi kusankhidwa kwa a Chithyola kuti akhale leader of opposition in parliament Yeah. now po- po- popanga chimenechocho aja amene amaitanitsana kokasi yawo ichi kuti apite akakambirane kuti aa tikupitano kunyumba uje ndikuyankha sona zikhale bwanji kuoneka kuti anthu ena akadakula mtima sadapite Yes. kuyankhana mwamwano ndithu Yes. kukhazulana kumene Yes. koko ndima- ndikukubweretsani pamene Yes. popo kuti Yes. mukamaona zimenezizi mukamamva zimenezizi what is the problem do you think kuti a Chakwera sakusankha anthu akumtima kwa anthu Waya kuti kapena people just generally don't like a Chithyola A Chithyola amalakwa chani kapena he's not the right person to be in that office yeah. how would you analyze this uh, Joe? I, I think by panopo a Chakwera ayenera kudziwa zonena kuti a Chithyola is not, is not the most popular person in terms of leadership mu chipani cha Malawi Congress chifukwa si panoto even atasankha kukhala minister wa finance Dziko- ngakhale dziko linalankhula tinene motere sikuti timadana nawo a Chithyola koma si munthu onena kuti ali ndi charisma And zimenezotu ndi zinthu zachibadwe, sikuti ungamanene kuti yeah lerolo mukhale ngati wakuti, mukhale ngati wakuti, you really can't force someone to be like that. So anthu ena amaona kuti komatu usogoleri umafunikabe kuti pena pake uzikhala ndi chikoka, uzikhala ndi ka charisma, uzitha kukhala inspire, uzipanga inspire ma followers. Anthu ena mchipani amene ndayankhula nawo a Malawi Congress amanena kuti ah koma ife Chithyola does not come across as an inspirational person, munthu oti atha kutipanga inspire kapena kutipatsa chikoka.

a president a chipani ali ndi mphamvu yosankha anthu kulowa mu nec kapena pali dongosolo lake ma constitution yawo ukayiwerenga zikuoneka kuti si- sizingangotero khala ngati pamakhala dongosolo kuti mwina kapena ku convention kapena anthu nec ikumane ipange Yeah. nde ukamamva zimenezizi Yeah. zikukupatsa chithunzithunzi chotani cha tsogolo la mcp ndi mwina kusatsatira even their own ujeni constitution A Chakwera ali ndi anthu awo mwina amene amawakhulupilira komanso amene amawakonda kuti nkumaona kuti ah koma uyuyu ndiona kuti atha kundithandiza. M'modzi mwa iwo ndi a Chithyola. Koma our advice kwa a Chakwera ndi ku chipani cha Malawi Congress nchonena kuti ndi chonena kuti at the end of the day it's not who you like, it's who the majority want. Nde democracy-tu. Inuyo mutha kumanena kuti a Chithyola Kufuna, mukuwafuna. kufuna, yes. Eh, mutha kuwafuna. ndipo palibe chokuletsani koma ngati anthu majority sakuwafuna mudzazionera kuti mtunda umenewo mukukankha galimoto kuchitunda, exactly Ifu toka.
simupita kusogolo so tiperekedi malangizo amenewo komanso tinene zoona kunena kuti at the end of the day chimene chitamangirire kapena kumasula china chilichonse ndi achakwera emwe kuti kodi does he want to maintain power or kapena afuna kupanga relinquish power chifukwa ngati afuna kupanga hold on to power Is this a tactic? Chifukwa akusankha munthu mwina onena kuti sapanga pose much threat kapena kuti alibe ma ambitions a u presidency so therefore sakhala ndi munthu amene atakhala kuti aku- aku- akuwaima kusogolo kuwaikira masipanala ku his political ambitions of a comeback. Ithanso kukhala ndale imene ikuchitika pamenepo. Ife program ino timadziwika ndi kunena zoona Yes. osamunamiza munthu chifukwa we- we don't want anything from anyone so Yeah. we able to tell anyone zoona zenizeni pali kagulu kena ka anthu akhulupirira kuti mcp ibwereranso 2030 ndi achakwera mukhulupirira kuti zimenezi ndi zotheka kuti achakwera anthu akhozanso amalawi kuwapatsanso another 5 years kuwauza zoona achakwera tisabisire tiauze zoona kuti achakwera amalawi can they trust him again in 2030 and him giving another 5 years
kodi chisankho chitapangidwa pa 16 september 2025 kutengera ndi mmene achitira amuthalika as of now Yes. uno ni mwezi wachi- wachifolo wachifolo kulowa wa 5 yes ayi ndizovuta kuwachotsa amuthalika panopo as we speak now koma that does not mean kuti bomali liyenda consistently like this kukafika 2030 chifukwa nthawi zina anthu amatha kuyamba bwino kwinaku kutsogoloko ndikulakwisa atakhala kunena kuti bomali this government is for dpp to lose okay Iwo- Nde- ndikugwira ndikuka Ehe. momwe mcp imapoyira Ehe. anthu samataso nthawiso amachita kuona kuti uh, apm was the next option straight away Yes. without even thinking about dpp in this case do you think kuti even a apm ndi dpp atati alakwisa the solution will be achakwera ndi mcp in that order kuti achakwera can you come back do you think people would want achakwera to come back to, the, to, to his office
tanena kuti tipa- tikambe chilungamo zoona bwana anthu ambiri amene ndacheza nawo yes both outside and within mcp akuuzani kuti they have their serious doubts they have their serious doubts ndi achakwera eh koma zimene tikunenazo kuti ifeyo panopo sikuti ndi maconsultants kuti tizikuuzirani china chilichonse cha mayeso inuyo ngati mukuona kunena kuti ayi ife titha kupita ku 2030 ndikukawina good luck koma ifeyo on the ground chifukwa upangiri uwu tinkaperekatu Zoona. tinkapereka ifeyo upangiri umene tikunenawo ndi wonena kuti as it stands now zonena kuti amalawi nkumanena kuti achakwera atha kukhala solution yeah, to this country kapena mcp is solution to this country kutengera ndi 4 months imene yapangira dpp ndipovuta ndipovuta kwambiri ndipo asakunamizeni Because I want to- unless zinthu zitasintha I want to flip it to you. yes When MCP ndi achakwera yes imasokonekera all over the place anthu amati adadi right yes so adadiwo yes ali ndi dpp koma anthu sikuti amafuna dpp yo kwambiri Yes, sir. koma amafuna adadi yo kwambiri panopa anthu atakhala kuti akuona ngati kuti mina iku- if people will still want mcp do you think they will still want mcp with achakwera can, can, can achakwera alone be a brand and say kuti we want him Yeah. you understand Ah, now yeah, In- ndu- in- ndikumvani, yes, ndikumvani kufanizira ndithu. ndi zimene Mu- ndu- sinali yes ndikumvani kwambiri Eh, koma kukalanya kwake ndi kukhale kwakulu Ah, ndi- chilungamo kukalanya kwake kukhale kwakukulu chifukwa chonena kuti mukati muone a apm Kulephera kumene anka, zinthu zimene ankalephera a Chakwera, a Mutharika angopanga ma decisions ena ake amene awonesa ngati a star. Ma decision amene amawavuta kupanga nthawi.
Yes. So for example, kupezeka zonena kuti, ku, ku, kupanga ma bold decisions onena kuti mwina

like for like in terms of decision making 4 months imeneyiyi zaoneka kunena kuti a, a, a mutharika is more decisive koma ndimanena kuti mtundawo Wautali. ngwautali andalewa nthawi zina don't put on a pedestal Yeah. amayamba choncho nthawi zina Amatha amatha kumuka. kutembenuka yo Yeah. kumati he kodi ndi- ndimaombera m'manja why am i saying that dpp itatuluka 2020 do you remember Mcp tingoti Tonse alliance italowa anthu akamakamba za dpp anthu amati bwa ayaya musandiuze zimenezo bola inatani inachoka boma lija likamalakwitsa Ah, kaya chakwera bola akwe- DPP idachoka. amati bola dpp inatuluka Yes. Bo- nde nyimbo ija imakhala ngati nyimbo choncho mumayamba kuona kuti "Eh, kenaka eh, eh, eh." morale inafika pa size onena kuti i koma paja mumati dpp bwa inatuluka apa nde sizikuyenda tikangotenga chabwino dpp isaliko ngoti kangotenge kwa adadu khawo exactly so Apapa zitengera kuti atakalanya atu kwambiri koma as it is now its very difficult kuti anthu atonena kuti we need chifukwa tu udindo wa mtsogoleri decision making Zoona. kukhala ndi masomphenya a dziko kupanga ziganizo zimene zithandize Ziganizo ulo zowawa kukafikira zokuda. ku vision iko chabwino nthawi yathu ikuthamanga ndipo nkhani tikufuna tikambirane iyi ndi nkhani yayikulu ayana chifukwa chokuti uh, a president apm anapereka executive order yoyamba mu chaka cha 2026 Executive Order Number 1 of 2026, mwachidule Executive Order imeneyi ikunena kuti anthu inu amene mukugwira ntchito mu zipatala, kaya ndinu madotolo, kaya ndi ma health workers, simungakhalenso ndi chipatala chanu cha private, simungakhalenso ndi nkhokwe yanu ya mankhwala, pharmacy. Chifukwa chimene amapangira zimenezizi, ine ndiyesa kuti kwakukulu ndija joint investigation imene tidapanga ma media houses. Yes, Kumene yes, tidaulula nyasi zimene zikuchitika ndithu kuti anthu akulipiritsidwa ma services okuti sakuyenera kulipira ambulance kwambiri manesi akufuna ndalama kuchokera kwa mapatients ndipo mmene muja akuchitira kuneneratu kuti simungamatenge ndalama kuchokera kwa anthu odwala Yeah. now pabwera pushback kuchokera kwa anzathu amene amagwira ntchito zimenezi zakuti a imani kaye ifeyotu namba 1 timathandizira boma silingakhale pena paliponse ngati mmene tikuchitira mwina sukulu za private kuti kuli government schools ku private schools tonse tikuwaphunzitsa amalawi kapena Bwana mwataya madzi ndi mwana yemwe. Cholinga chanu nchabwino mufuna kulimbana ndi katangale zu- zu- zu- zu- nkhaza zimene zimachitika mujeni koma simukanangobwera ndi kungonena kuti yayi basi tatsekanso ah, ma- ma- ndi zipatala zomwezo za anthu amene ngati iweyo uli mwini wake kapena even you are a shareholder muchipatala cha private kugwira ntchito kuku you must choose now nkhani imeneyi ayana pali zokambirana zambiri nthawi yathu unfortunately we will not do justice Yeah. to this issue mm -hmm. maybe ngati sitimaliza muno mutilonjeze kuti idzakhale yoyambirira yeah. next sunday yeah. ungayiyankhe bwanji Ndi- ndinali malo ena timapanga uh, majowajowa ndiye wina amanena kuti ah, ine ng'ono wanga ndi dokotala atangoiona executive order ija wapanga resign week imeneyino wapanga resign chifukwa iye panopa akumanga chipatala chachiwiri ati choyamba anamanga Mm. chikuyenda Mm, nde akumanga akumanga chachi- chachiwiri Mm. nde waona kuti ayi achite resign Mm. nde uyo anali m'bale wake amafotokoza sopano kunena kuti "Ah, koma kunena zoona ah, ndikuona kuti wapanga bwino chifukwa nthawiyo kuti uyigawe ukuku mapeshenti chipatala cha boma nde ugawe chipatala choyambachi nde chinachi ukunena chochi I- i- something is going to lose in the process is either your business or kuchipatala kumene ukuchita attend ma patient tinene moyamba pano kunena kuti aliko madokotala amene sapanga za chinyengo aliko aliko manesi aliko mapharmacist amene akugwira ntchito mboma koma ndithu ndokhulupirika ndipo samaba kuchipatala kuja alipo koma tinenenso pano kuti kuli mbavaso zochuluka ku zipatala zathu. Anthu amene trust me amatenga mankhwala ku pharmacy ya kuchipatala nkumakaika m'ma pharmacy awo. Anthu amene amamuuza patient kunena kuno mankhwala kulibe mupite ku pharmacy yakuti kuchita kumuuza ili yake. Anthu amene ndikukuuzani ndithu kuti mutapita ku pharmacy muja ndikukapanga ndiku- ndikukapanga uje chipikisheni mukapeza kuti mankhwala a Malawi government amangochotsapo mwina zikatonizo ndi zizi- ndi ziti zidindo. So that

tikati boma tikunena aziphunzitsi apolisi Chabwino. eya amene anyande boma boma eya chabwino Aha.
Yeah, ma salary awo amakhala olira komanso akuchipatala ona ntchito yawo amakhala akulira ndiye akumati kodi mukutikaniza kuti tisapite sokwena kuti kosakapanga chinachicho chifukwa ife chimene timatha ndi zimenezi chabwino wayana pepa Simukutiphera ufulu. ndizokuthamangisa ife Ehe, no cha problem. yes Go ahead. we have a problem yes lalikulu A- odwala akuchitidwa nkhanza kwambiri ukakhala ndina yache ukumaoneka kuti zako zikumakuyendera yes okay mankhwala akubedwa Yeah. kuti upange traki kwambiri upeza kuti mankhwala akupitanso kwa anthu ena amene akugwira ntchito mzipatala momwemo Yes. so as the president he is faced with uh, these scenarios Yeah. now he is trying to address the issue Yeah. but he- what he has done zili ndi ma consequences Yes. which are these what are coming Yes. do you believe there's going to be any order or whatever way that's going to have consequences if all of them are going to have consequences how do you give and take which one do you choose which one do you choose kuti okay pakhalabe push back pakhalabe chani but we stick this how do we get this right because even anthu awowo amene aku- akunena kuti mwalakwisawa akuvomerezani kuti there is a problem mu ma- ma- Yes. ma facility mu.
Yes. how do we address these problems without penalizing anthu amene sakupanga Yeah. kapena ujeni

koma iwe umayenera kuti uone the bigger picture as a leader and if you are, if you are convinced ngati uli okhutira kunena kuti chimene chachikulu chimene ndikufuna kupangacho chitheka umatha kumva enawo akulira koma nkumati ayino ndizakuonani pamawa koma bola ndakonza vuto ndi zimene ndikuona ngati approach ya apm on this matter has taken komanso tingonena mwamsangamsanga kunena kuti pa nkhani imeneyi it should show you kuti ena akamapanga katangale zimavulalitsa ena chifukwa in the process of addressing it amapezeka kuti mwapweteketsa anthu ena amene zimene sapanga nawo is there need for consultation kuti kapena ti- tiyitanitsane pamodzi kapena tayitanitsana kwambiri tinatopa timangonamizana ngati tamva we are back to our old, old, old habits is the, the issue is considering kuti there is a patient at whatever we are doing yes, pali yes. odwala pakati pamene yes. tikuyenera timuyang'anire yes. and we should not lose focus of him yeah.
tipange bwanji kuti yes pakhala ena ovulala yes. koma tichepese ovulalawo yeah. amene avulale because of whatever decision we make akhale ochepa tipange bwanji no so iwowa ali ndi mabungwe awo ali ndi magulu awo uh, ina imodzi the human resources for health coalition yes, yeah? no, mumene um, ndi ma, ma doctors yes. yeah. so amenewo ifeyo titha kuwalangiza kunena kuti don't give up Ngati muli ndi zifukwa zomveseseka put them down they want to go the legal way yes are they justified no no no Uh, imene ngati last resort amanena kuti zikavuta zinazi ife tipita kumeneko yeah so timanena kuti engage the ministry, re- responsible ministry imene ministry of health ya zaumoyo afotokoze nkhawa zawo you never know they may atokhala ndi mfundo zina zonena kuti boma umuseye kunena kuti ah, mwina titipange motere komanso akamadandaula a, a, achitenso achite provide possible solutions pa nthawi zina munthu samangonena kuti mwatipweteka azinena kuti molo moti mpange chonje bwanji mutayesa motere motere motere kuti tithane ndi vuto limeneli ya so chigawo chimodzi nchimene can they assure iwowo kuti the president kuti abwana ife tisiyireni yogwira anthu okuba kubalawa sizikagwiratu
Nanga si- we nzosatheka trying to address this issue Yeah, nzosatheka and zikakhala zakanika ife sitikuwakaniza apite ku court let them get

ifeyo tikuwamvesesa anzathu amene mmagwira ntchito zachipatala and we understand you yeah. we need you sitingabwere pano kuyankhula mosapanga but however amongst yourselves pali magayi enaso akumabaso kutenga mankhwala tipange bwanji kuti it's a win-win situation we must have mapatients athu amene akulandira thandizo because these facilities are there to provide for ujeni how do we get this right yeah. a president is trying to gave an order which pena pake imene tanenera eh, itha kupweteka pena tipange bwanji kuti we should minimize the damage we should Yeah. minimize the impact Yeah. eh, imafika pena atu ndi brace yourself for impact Exactly. timakhala kuseri kwa mipanda Exactly. kuti apa palibe chimene ndingapange akwaku Yeah, tika exactly. tikaheda Yeah. koma tisakavulale tikamakaheda Yeah. tisiyire bwanji pamenepa eya pamene popo ndithu kuti madokotala ife timakukondani pitirizani kugwira ntchito yabwino unfortunately muli mbava mkati mwanumo zimene zikuonongesa zinthu zonsezi kuti nonse muzioneka ngati kuti nsomba za- zawola
ayi koma tiyikonza tiyikonza imene tiyikonza tisiyire pamene popo ndithokoza angoni wawo bayana chunga amene naye naye msiku lalero mmene munatipeza mwatipeza anthu awiri nkuti tikuti tizilandira ambuye bishopu pena pake nthupi mwasinasina tawauza kuti ayi sikuti munthu pa tv ndi live this is a live program so sangamabwere apa kumaoneka kunyinyirika komanso banda